and ihe ọzọ o kwukwa bụ na n'eziokwu na e chiri ya echichi as reverend na ọ ministry ya ka ya na-anọchite so biko ka unu na-ekpere ya ekpere ka Chineke bụrụ ya onye inyeaka ka ya na-emekwa na ministry ya ahụ na-aga n'ihu na ọ karịa ka ọ dị na ya ya eme karịa na he ọ bụrụ na o nwere ka ọ dịrị ya na ya aka eme karịa otu a and dịka a na-ekpere ya ekpere ka Chineke duo ya chebie na ọ dịkwa n'ebe a ọ na-agụ ya agụ ịnatazizi Nanka and mgbe ọbụla ọ natara Nanka ị hụ ka ọ na-asụ Nanka na ọhụụ a na ya kwanụ ka a ga-asị na ihe a ọ chọrọ mgbe na ka ọ na-asị m na ihe a bụ about 60 years ya ji wee pụọ n'ala a. m sị ya na amụbekwa m mgbe ahụ mana ọ na-asụba ya ọ dị ka a ga-asị na ọ ka natara anata anyị wụ ndị nọ na Nanka anyị sụọ ofu anyị etinye ofu English n'ime as if na anyị anyị fụgara afụga anyị abịa fụga ha afụga onye ọcha sụọ ha oyi wee jee ma nke ọ sụrụ eziokwu so biko ụmụnna ihe ọ na-ayọ wụ ekpere unu ka Chineke duo ya chebie ma ọ bụrụ na ya nwee karịa na ya ka ga-eme karịa
Um, biko ụmụnna nwanne anyị nwoke nwere ụdị egwu reverend anyị na-alikekwa ọ na-anụ ka o were onu ahụ onu ọja ahụ ma onu ahụ ife o ji ekene ya ekene onye isi kene ya last year ị ma na o nwere egwu ị gụrụ i si onu ahụ gụkwa ya as a vote of thanks on our behalf m mechaa dịka mama Obinna si kwuo ọ ma na ochie sendịrị ya ya ọkwa ya ọtago ka o werekwa ya sendịrị ya ya ọ n'ahụ ị nụrụ ihe m kwuru Yes. that's good Is well.
Um, Adebo ife dị mma si n'aka Chukwu nwa dị mma si n'aka Chukwu na-emana na ọ nwere ọtụtụ si na mgbụrụ ha ma Abraham wee bịa oti na ngọzi kwutere nwata na-agwọ nne ya Adebo ife dị mma sitere n'aka ya o jere obodo ndị ọcha soja gwọọ ya agwọ ife kpatara ya ife o ji gwọọ ya agwọ ife kpatara ya ọ bụrụ nne ike nyere ya ụwa sitere na mmụọ jere ije ụwa magbuo onwe ya ife o ji bịara n'obi baa n'ofe echi ya mere ndị retagbo be Eze Nwankwọ ibe dị mma si na agbịrịgba na nke agbịrịgba ji wuru isi mba ọgburu nne na-eme anya ka nụla nụrụ ibe eji mee n'ụwa nwee mmiri chukwu we kere mmadụ were mmiri na ụtụ ụlọ dị n'ime ya wee kee mmadụ ọ wụrụ ezie were okwu ọnụ wee ti nwata n'agwọ si na nwata ya ekwu okwu ngozi ka ibe dị nwa wee si n'aka chukwu wee bịara ya ibe anyị na ya ọ na-ada na nka wụrụ ada na-eme ka obodo dị mma ibe enyi mma sitere n'aka chi ya ya mere o ji nwa akara ụwa ọgburu nne tụ na o ji akpata akụ nyere nwanne ya odewu na-eri nne ya na ngozi sitere n'aka chukwu wee bịaru ya o. onye bịarụ tata ji eji ngozi wee bịa onye bịarụ tata ji eji obi dị mma wee bịa obi siri ike eji ebi ụwa bika ya nka obi awonyiri nke ọnwa isi ọ wụrụ ezie ibe ndị igburu onye amụma nnekwu nke ọzọ abatakwa m ọnụ ejere n'akwụkwọ chukwu n'akwụkwọ nsọ wụ revelation ma ọbụla echi ya atụ na mkpughe anyị adị ndụ na-eme ibe chukwu na-achọ ka enuro chama na ya ichiala ichi anyị mma ibe eji kpee ekpere onye akwụkwọ nsọ agụwa na onye omenala ekperu na ekpere chi okike we dị n'igwe kee ụwa ọ wụrụ ezie o nyere mmiri iwu nye enu ana iwu mmiri nwere ndị o ji bịa ụwa ka ị nụrụ enu ana nwere ndị o ji biri chukwu nwere ndị o ji biri chukwu na-eme ibe nsọ na nwa ọ mụrụ ji adị nsọ ibe ọ na-eme ji adị nsọ aza nọ n'obi bie o ji tụ chi kere ya wee doo ya nsọ so o ji adị mma ka ọ dịrụ chi ya mma ebe chi weta ibe o nyere ụmụ n'aka ibe o ji eri ya akọna ya ebe chi weta ibe o nyere ndụ ngozi wee kpata wee nyeta nwanne ya o nwee ndụ na-akpata akụ n'ọdụ ya na ọ wụrụ ezie pilo ọ wụ eziokwu o nwee onye na-akpata akụ sị na nna ya ji eri ọ nwụọ ọ ga-eje ọkụ mmụọ ibe o ji jee dị ọkụ mmụọ chukwu we kere ụwa eh, Mr. Mommy

onye kpọrọ ya oku tata ndụ ya abara ya ụba arụ isi ike ji abara ya ụba arụ isi ike ya abara ya ụba o ji abịa n'obodo n'aka o ji arụ mma n'obodo be anyị o bịara n'obodo n'aka o ji arụ ụlọ ọgwụ ọ wụrụ ezie onye bịara ụka gwụọ ya ọya ọ naba onwe ya ya mere anyị na-ayọ chukwu anakụrụ ya ọgwụ mgbe ọchị ya ekwene ka ọchị buo n'ike chi kere ya ọ wụrụ ugo ọ wụrụ eziokwu ọ ji adụ nsọ ọ na-eriri ibe tata ya dị nsọ ọ na-ebere tata ya dị nsọ ọ na-ebere tata mmepe ụzọ ya dụ n'ime ya arụ isi ike ya bara ya ụba ọ na-ebere tata ngozi ya adịrị ya amamibe ji adịrị ya nwaanyị mara ọgọ e nwere amamibe nke ụwa ọ wụrụ eziokwu nwa amamibe mmụọ nsọ na-achị o

nenenu m anya ode nkụzi ode akwụkwọ ya dịchara anyị mma ogologo ndụ ahụ isi ike ibe dụ mma dụkwa chi anyị mma ibe a na-eme wu mmanwụ chukwu ei gara nwa na ụmụazị sị ya ha mee ibe chineke na-achọ wụ obi ịsarị o nne m ochie ibe chukwu na-achọ wụ obi ịsarị onye mụrụ nwa nwee ndidi gọzie nwa ya ya anwana anwa kwuo okwu ọjọọ n'isi nwa ya chukwu ji okwu ọnụ kee ụwa ọgwụla eziokwu sara ya anwadịna anwa kwu njọ ekwensu bịara ka o gbuo wee naa n'iyi ọgwụla eziokwu chukwu bịara ka anyị nwee ndụ ebi ebi nweta ibe dị mma na ọ na-abụ nwata ekwensu buo nwata arahụ nne mụrụ nwata were ọnụ wee gwagwuo nwa ya n'okwu nwata mebe ibe ọjọọ ya dị mma tata ka nne mụrụ nwa jeenụ gọzie nwa ya ngọzi anyị nọ tata ọgwụla eziokwu o ji eruterịta anyị one by one ọgwụla eziokwu ọ bụ na rie ebe anyị dịkwa ebe ọnọgo ibe dị mma na ụlọ agwụ agwụ ibe dị mma si n'aka chukwu nwa dị mma si n'aka chukwu anyị abụrụ igwe kene chi anyị na ya chi kere ndị be anyị o chukwu gọzienụ anyị chukwu m nye anyị ndụ nye anyị ndụ nye anyị amamibe ibe anyị ji emeri ụwa ọgwụla eziokwu anyị na-emeri mba ọnwụ na-emeri anyị chukwu ka anyị na-ayọ ekpere nna anyị kpere chukwu analagwo ya ekpere nne na nna anyị kpere chukwu anaragwo ya anọntị na ụmụ gịnị Nna, na-eme thank you. n'ihu anyị? Hey! anyị na-ayọ chukwu ogologo ndụ ahụ isi ike onye nwe anyị na-ayọ chineke tata ọ bụrụ na etu 2023 mepe ụzọ ya adụ n'ime anyị 2023 anyị ga-adị wee dịkwa ahọ ọzọ onye were ibe o nyere anyị chukwu gochie ya nye ya amamibe nye ya ogologo ndụ ahụ isi ike gwọgwọju akpa ka anyị na-ayọ chukwu

ọbụla eziokwu sị na anyị ga-eme ibe ọ na-achọ ego dụrụ ya n'aka chukwu na-enye ego chukwu na-enye amamibe chukwu na-enye akụ nye ụba o ya mere anyị na-ayọ chukwu ya mepere anyị ụzọ ọbụla eziokwu akara nwata na ụna anwụ anwụ nwa ji awụ eze ji awụ eze ọbụla eziokwu nwa ya dị mma ji adị mma ibe niile ji abịa ka o gbuo nwata ọbụla eziokwu nwata nwee akara ya ejewara be onye ọzọ mana anyị ji awụ ibe anyị ji awụ o